igbo nọ n'ụzọ ije na ndị nọ n'ụlọ ndewonu kedu otu unu mere eji m aka na ihe niile na-aga nke ọma ndewonu anyị abịakwala ọzọ n'ama mmụgharị anyị anyị abịakwala ọzọ n'ama ebe anyị na-egosipụta ụfọdụ ejiji ndị Igbo anyị elebala anya n'okpu agụ anyị leba anya na akwa Akwete anyị leba anya na akwa ọcha taazi ka anyị chọrọ ileba anya na ọtụtụ akwa ndị a na-ama ama ọ ihe mere azụ m ji dịrị otu a ọ kwa ị hụla otu azụ m si macha mma ihe ndị a nọ n'azụ m wụcha ụfọdụ akwa ụfọdụ o, ọ bụghị ha niile ụfọdụ n'ime akwa ndị Igbo na-eji achọ onwe ha mma ka m ka m welatatụ isi m mhm. ee ejiji ndị Igbo amaka anyị ekwuola ụfọdụ ejiji ndị ahụ taa anyị na-eleba anya akwa nke a na-akpọ gịnị plain George nke a dị ebe a plain George nke a plain George nke a plain George nke a bụ indian George ụfọdụ ha bụkwanụ nke a na-akpọ intorica ụfọdụ ha bụ nke a na-akpọ ee eh, plain George ndị arochukwu nke a n'ebe a bụrụ abada nkịtị ihe ndị a niile ka ndị igbo ji achọ onwe ha mma i lee anya na foto ụfọdụ a anyị na-ewebata ugbu a ị ga-ahụ ụfọdụ ejiji maọbụ ụfọdụ akwa ndị Igbo na-eji anyị na-ebido na gịnị na plain George anyị sị na plain George a bụkarị akwa anyị na-ahụ ọtụtụ ndị Igbo na-agba aga mmemme aga akwamozu aga ebe a na-agba nkwụ agakwa ụka otu a m si jikerechi ugbu a ọ bụrụ na ihe onyonyo ga-ewetu ala gị hụ na amakwa m akwa ọmụma otu George kwanụ ka m makwanụ otu a ka ndị Igbo si achọ onwe ha ma ihe mere anyị ji ewepụtacha ụmụ ihe ndị a bụ na ụfọdụ ụmụaka anyị amaghị ejiji ndị Igbo ewerela ahụ traụza na legins laa omenala na ejiji ndị Igbo n'iyi ọ dị mma anyị sị na ọzọ bụ ntụrịka ntụrịka bụ nke ị na-ahụ na foto ugbu a ọ ya bụ nke a na-akpọ gịnị ntụrịka ụmụ nwaanyị anyị na-amakwa ya were ya na-achọ mma foto ndị a niile ị na-ahụ wụcha gịnị ntụrịka ọzọ bụ nke a na-akpọ ee eh, indian george ụfọdụ na-akpọkwanụ ya bridal george bụkwanụ ụdịka nka nka nke obere ya o o nwere ndị na-awụ gem gem ya ọ ya wụcha ndị a ị na-ahụ na foto a ọkwa ị hụ otu o si maa mma ọzọ bụrụ gịnị lesị nkịtị dịka uwe elu mama yi bụ gịnị lesị nkịtị dịka nke anyị na-egosi ugbu a bụ gịnị lesị nkịtị ọzọ bụrụ gịnị ọzọ bụrụ akwa abada nke na-agba na hollandis na-agbakwa na high target na-agbakwa otu ọwụla o si gba ha niile bụ gịnị akwa abada ọkwa ị hụrụ otu nke a si maa mma mhm. ọzọ bụ nke a nọ n'onyonyo hmm. ị hụrụ na nke a nọ n'onyonyo ọ bụchakwa ụfọdụ amadị ya ụfọdụ ama ya nke a ka a na-akpọ gịnị ụkara ọtụtụ ndị Igbo ndị si na old bende na-eji ya achọ onwe ha mma ọkacha ụmụ nwoke ụkara ekpe ka ụfọdụ na-akpọ ya ụfọdụ na-akpọ ya naanị ụkara i lee anya gị hụ na nserese ya wụchakwa nserese nsibidi na-egosicha otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ nke anyị na-egosi ugbu a ị hụ na n'eserese a ihe dị ka agụ iyi nọ na ya ihe niile a nwecha ihe ọ na-ezipụta mana ị hụrụ akwa nke a ugbu a ụkara anyị na-ekwu okwu ya ọ wụ mmadụ niile na-emetụ ya aka ọ wụkwanụ mmadụ niile onye ọbụla onye ewere ya ya ajava yinye n'ahụ ndị old bende na-eji ya ndị ndị ee eh, kalaba bụkwa ndị na-ejikwa ya eme ọtụtụ mmemme dị iche iche ihe ndị a niile bụcha gịnị ejiji na akwa dị iche iche ndị Igbo na-eji achọ onwe ha mma ụbọchị ọzọ anyị ga-ewebatakwa ihe ọzọ mana ihe anyị na-aga ileba anya n'izu ụka na-abịa abịa maka na ọ bụ oge ya ka anyị nọ bụ gịnị iri ji ọ ya ka anyị na-aga ileba anya anyị sị ka anyị pịachie ee ejiji ndị igbo a dosatụgodi ya obere ka anyị mee gịnị iri ji iri ji ka anyị na-aga ịzọnye ụkwụ maka na ọ bụ oge iri ji ka anyị nọ ọnwa asatọ na ọnwa itoolu ọnwa ọgọst na ọnwa septemba iri ji ka anyị ga-ewebata n'ụbọchị ọzọ dị na-esonyere anyị dị na-abịanye aka ebe ị kwesịrị ịbịanye aka gị bụ onye igbo onye igbo a mụrụ mụọ ọfụma dị na-esonyere anyị ka ị nwee ike matacha ụfọdụ omenala ndị igbo igbo agaghị anwụ chetakwa na anyị sị na ụfọdụ akwa ka anyị na-eji eme ọtụtụ mmemme i lee nke ndị arọ anya gị hụ na gịnị e dere ya aha ha akwa ndị a na-ama mma dị na-esonyere anyị ka anyị ghara iji traụza na leggings laa omenala igbo n'iyi a ka m bụkwa odoziakụ amaọgụ onye nkụzi na-akụzi asụsụ na omenala igbo chetakwa na anyị sị na ụlọ akwụkwọ bido ha na anyị ebidokwa mmụgharị anyị ndewonụ ya dịrị gị na mma gị bụ onye igbo igbo agaghị anwụ igbo nọ ụzọ ije ya dịrị gị na mma igbo nọ n'ụlọ ya dịrị unu na mma ndewonu